ohere a now kpọọ ụmụnne anyị nwanyị ndị ụmụ ọkpụ ngwa women anọwe ngana led by prọfesọ otu ọdịchimma nwamkpa agawe fụtara ngana now dj biko nyere m nyere m aka tinyere m egwu weta bịa ọgbọ Professor. Ayo. Unu ma ndị anyị na-ele anya ha. Ọ bụ ndị ụmụ ọkpụ Ngwa Association USA and Diaspora Incorporated. Ndị siere m ya na-agbọ. Ụtọ ụwa bụ mmadụ.

Mrs. Ugochinyere Igbo anya ụmụ eze nta na US ọ bụ ya mbụ able Secretary Madam Excellence Mrs. Ụlọma Ụbanị Ogbonna ezi nne ụmụ ya ọ bụ ya mbụ Assistant Secretary

na-echefukwa Mrs. Doris Ogechi Onyebuchi oruo Mrs. Nnebuwe Gogo ọchị obi nwaanyị ọma ọ bụcha memba ụmụ ọkpụ Ngwa Association USA Incorporated na-echefukwa Mrs. Helen Iwu mmanụ aṅụ Mbaise fashion designer oruo Lọlọ Ụlọakụ Ogunji Akụọma di ya one of Ọhambele na-echefukwa Ugoeze Chinenye Adakụ Ọnwụmere agụ nwaanyị one of Ụmụeze oh oruo Princess Maria Uchechi Arụkwe Adaeze Ọhụhụ Nsulu ọ bụ memba ụmụ ọkpụ Ngwa Association USA and Diaspora Incorporated echefukwa Mrs. Grace Obioma Aliche na Grace onye obiọma no oruo Mrs. Ụlọakụ Azụbụike

Obi dị anyị ụtọ la ndị NNAUSA nnabatakwara anyị ọdọ la afọ na ụmụ ọkpụ ngwa ndị akpa ike akpa la ebe ike la-adịghị ndị nwere ike ịmawa aka la ihu ụmụ ọkpụ ngwa na 2021 anyị mere talent hunt ka a na-akpọ skill acquisition we gave over 1 million that time which is equivalent to 9 point something million this time anyị ji nyere ụmụ anyị aka anyị arụọkwala ụlọ ọgwụ 2022 anyị reeziri over 100,000 Anyị egwere ya wubie ụlọ, anyị efensiakwala ya, anyị akpọọkwa ọdọ na April this year we raised over 17,000 anyị egwere ya mee fensị ụlọ ọgwụ anyị mgbe nwatakịrị ndị ekwu okwu taa nwa dọkịta ndị ekwu okwu ọ kwuru the need ọ bụghị ịda aga na-eme medical mission we did that several times anyị ahụla ha anyị dịcha akọsụrụ ndị ka anyị bụ oke nsogbu anyị lechaa wa ahụ lee wa ahụ blood pressure ha high anyị ala ha ọ gacha akọsụrụ dị worse than what they were before so anyị sị la ọ dị need anyị rụọ ụlọ ọgwụ anyị ada arụ three story building ụlọ ọgwụ

Anyị adịghị ịsị onye ọbụla afọmụla. Anyị asịfụ onye ọbụla afọmụla. Ihe ọ masị gị gaa fọm ụmụ ọkpụ elu ngwa, ụmụ ọkpụ ala ngwa, ụmụ ọkpụ gburugburu ngwa. As far as ị mere ihe n'ala ngwa, chi ngwọrọ agwọ ngwọ ịrala gịrị. So ụmụ ọkpụ ngwa ndị proud. Onye ọbụla nchọrọ ịfọm hụ ọ ga-efọm ya fọm ọ megbute hụ n'ala ngwa. Ọ bụ our concern. Thank you for President um, President Victor Ahụruonye ọ hụrụ uru ọ bara imeta ihe n'ala ngwa and anyị ndị sọpọtụ ya dasị ka o mee ka ọma ya and ụmụ ọkpụ ngwa ndị eme convention next year na Los Angeles na Los Angeles so biko onye ọbụla maa tiketi ya gboo otu ọ ga-adịrị gị cheap biko nụ ụmụ ọkpụ ngwa adịwo enwerewo vision and that vision cannot be stopped by anybody we are setting the records like others will follow thank you thank you unu emeela biko unu kụọrọ m ụmụ ọkpụ ngwa women

Chief Mrs. Chioma Nwoke Akụọma one of Ụmụagwụla echefu Mrs. Amara Nkechinyere Ọnwụzuruọha mma dị n'obi nwaanyị ọma eji eme ọnụ o Lọlọ Mrs. Odochimerem Ogbonna enyi ọma di ya echefukwa Mrs. Nnenna onye bi ọ bụcha memba